Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi anyamata amene afuna kuphana chifukwa cha chuma cha makolo umu ndi mmene zilili mkulu ameneyu zina lake ndi jimmy ngwira komanso solomoni ngwira jimmy ngwira ndi mnyamata wamkulu mu banja lawo nde bambo ake akudwala kwambiri ndipo panopa ali ku chipatala Ndiye Solomoni ataona kuti bambo ake akudwala kwambiri, anapanga chiganizo chofuna kumupha mkulu wake, akuti chifukwa choti mkulu wake ndi amene ali ngati wachiwiri kwa bambo ake. Ngati pamalopo bambo ake palibe, amaimirira ndi Jimmy. Ndiye Solomoni adapanga chiganizo chofuna kupha Jimmy chifukwa chakuti akuti akamwalira bambo ake, atenge udindo wa m'banjamo ndi Jimmy. Ndiye kenako Solomoni anakafuna anyamata. Zinthu zimenezi zachitika ku Dowa. Ndi kumene zachitika. Atafuna anyamata, anauza anyamata aja kuti ndikufuna mumuphe m'bere wanga, mkulu wanga. Anthu aja atafunsa, ananena kuti, Iyeyo ndi wamkulu m'banja mwathu. N'zachidziwikire, bambo athu akamwalira, iyeyo ndi amene alowe m'malo mwa bambo athu ndiye ndikufuna ndimuphe iyeyo ndi cholinga choti bambo anga akamwalira ndidzalowe m'malo ndineyo. Kenako anthu aja anamuvomera. Okay chabwino. Kenako anthu aja anamchaja ndalama yokwana 100,000 Malawi Kwacha. Solomon Solomon anapereka. Anagwirizana dzana ndi limene akaphe jimmy koma jimmy anaoneka kunyumba kwa ana solomoni sadaphedwe dzulonso anaoneka kunyumba kwa ana solomoni nde solomoni anapitira anthu aja kokafunsa kodi akuluakulu ndakupasani ndalama kuti mumuphe jimmy koma jimmy kunyumbako alipo sanafe zikukhala bwanji anthu aja amampanga likodi Zotsatira zake anatenga video ija kukamuonetsa Jimmy komanso kukaonetsa makolo ake a Solomon. Zotsatira zake makolo ake a Solomon anthamangitsa Solomon kwawo. Panopa sakudziwika kuti ali kuti. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, mu banjatu si wina aliyense amene ali ndi mtima wabwino. Tangoganizani, Solomon kufuna kupha m'bere wake, Jimmy, chifukwa cha zinthu zopepera. Akuluakulu, choti muziwe ndichi, zinthuzi tinazipeza padziko lapansi, ndipo tidzazisiya. Sitidzazitenga. Panali mkulu wina wake mu chaka cha 1945. Mkulu ameneyu adali olemera kwambiri. Akudwala, atatsala pang'ono kufa, anauza antchito ake, Tapitani mukaitane ma doctor onse odziwa ntchito yawo bwino padziko lapansi pano. Anakaitana ma doctor onse odziwa bwino ntchito padziko lapansi pano. Kenako anauzanso antchito ake. ndikafa manja anga muzasiye kunja ndipo ndikamazayenda ndalamazi zimene ndili nazozi golide siliva izi ndizi muzikaponya kutsogolo kwa khofini ya ine kwa bokosi langa ndi anthu aja ankafunsa munthu uja adayankhula momveka bwino uziwa chani zinthuzi zili ndi tanthauzo tanthauzo lake ndili Ndalama zimene ndikuponya kutsogolo kwa bokosiko tanthauzo lake ndi lakuti ndinali ndi ndalama zambirimbiri koma zidakanika kundipulumutsa. Kudali ma doctor odziwa bwino ntchito padziko lonse lapansi koma anakanika kundipulumutsa. Manja amene mudzasiye kunjawa tanthauzo lake ndili. Ndikupita kumanda opanda kalikonse m'manja. Palibe chimene ndatenga. Ndikungopita ndi chithupi changa. Zina zilizonse ndazisiya. Tanthauzo lake ndi limenelo. Kenako anthu aja anali odabwa. Ndipo kuyambira pomwepo anthu aja mtima wawo udasinthika. Dyera linatha mu mtima mwawo. Choti mudziwe ndi ichi, tinabwera pa dziko lapansi tidzazigwiritsa ntchito, tidzazisiya. Kunali agogo anu, anali ndi ndalama, anali ndi mamiliyoni, ali kuti? Adapita. Sadatenge china chilichonse. Anthu ambiri mmamenyana kumaphana chifukwa cha malo ochepa chonchi. Hey, wandibera malo, wandibera malo, kumaphana, kumalozana. Chifukwa cha zinthu zopepera, even ukamwalira, malo sungatenge. Even phone imene mugwiritsa ntchito yanuyo, kumwalira simungaitenge. Palibe chifukwa chomenyerana, palibe chifukwa chomaphanirana, palibe chifukwa chomamenyanirana. ah uyu wandidyera ndalama zanga eh, wandidyera ndalama zanga kumamenyana kumaphana ndi zinthu zopepera akuluakulu chifukwa choti ndalamayo sungaitenge kumanda palibe munthu amene amatenga chinthu kumanda kunali anthu mu chaka cha 1933 kunali anthu mu chaka cha 1902 ali kuti kunali aina hitler ankazimenya pa mtima kuti iwo ndi amuna ali kuti anapita ndi history kunali aina tupac amaru mu chaka cha 1845 ali kuti anapita Iwo bola anapita ndi mbiri yabwino. Aina Tupac Amaru ankamenyera ufulu wa anthu osowa, koma ankadziwa kuti tsiku lina lake ndidzapita. Akuluakulu, palibe chinthu chimene tingadzatenge kumanda. Zonsezi tidzazisiya. Ndiye palibe chifukwa chomamenyanirana, kumaphana, kumathirana tameki, uyu ali ndi zinthu zambiri, ine ndilibe kanthu. Akuluakulu, lekani zimenezo.